a tiɲɛ jɔn bi ka hɔrɔn bi zidu ka bana ko de don ayiwa bana ye tiɲɛ bɔda k'o di zidu ma a bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min a bɛ lafiya sɔrɔ cogo min kɔ o hɛrɛ k'o ta k'o di zidu ma hɛrɛ n'a baden n'a kunnadiya k'o di zidu ma Eh, ni ala sɔnna bana in bɛ ban pewu barika da an ka ko in ni ala sɔnna ni bana in bɛ ban

tiɲɛ yɛrɛ la bana in kun bɛ la wa bana in fɛnɛ bolonɔ de don nka n bɛ sarakaw bɔ n t'i furakɛ fɛn ko ma nafolo ko tɛ n'i kɛra dɔnnibaa ye wajibi i bɛ kɛ dɛmɛ kɛbaa ye ne ye n ka dɔnni kalan walasa ka mɔgɔw dɛmɛ ni kɛnɛya sabatili i ka masaya sɔrɔli n b'i furakɛ o kama saraka ɲɛmɛ nin na i bɛ nin sɛfan minɛ i b'a ti dankun na n'i y'a ci mhm. i b'i kɔ don i b'i tilen fo ka don du kɔnɔ i y'a faamu ɔ i yɛrɛ bɛ bɔ sɛgɛn taalen don fura ɲini i bɛ sɛmuso finman in minɛ ka na

fura filɛ baasi t'a la i bɛ sɛ in faga ka joli k'a kan baasi t'a la daga in kana sigi ta kan dɛ i b'a sigi tile la ka ji k'a kɔnɔ n'a sofira i b'a bɔ k'i ko n'a ye baasi t'a la

sisan kɔni i fari jɔra n bɛ sira d'i ma baasi tɛ nka bi tɔ in tɛ bilen dɛ n ye furaw di sɛbɛn na a b'o d'i ma i n'o bɛ taa i fɛ i b'i ko dɔw la i bɛ dɔw wusu n'o bɛɛ banna araba mobili tabaw ne olu bɛ taa n'a ye Aba basi t'i la kun i ka kɛnɛ ala ka garijugaw funu ala ka limaniya d'a ma ala ka sabali d'a ma aba ami ami amina fatumata kabi bi dugu jɛra mm. ne ma batoma ye ɲɛ la a tagara min batoma solila ka bɔ ne ma dɔn a taara yɔrɔ min hmm. musomannin farikolo a bɛɛ lajɛlen y'a fa ta de nka a kolonya fan o y'a ba ta ye e t'a la ka sokɔnɔ kuma fɔ batoma ɲɛna i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'i dusu bɔ ka don i den kɔnɔ ne bɛ dɔ fɔ batoma ye a ka nin yaala in na dɛ a fa yɛrɛ weleli kɛ k'a kan ka na du kɔnɔ bi n'a nana a sɔrɔ a tɛ yan a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ ee eh, k'a bɛ na bi wa mhm. ayi ale sara nka sanni a fa yɛrɛ ka se yan ni batoma nana ne sɔrɔ yan n bɛ min d'a kan ne yɛrɛ de b'a dɔn ayiwa n y'i ka kuma mɛn ne bɛ na sugu la fɔlɔ a ka kɛ ten

aa o ye ala tanu ye aw yɛrɛ dun kɔri basi t'aw la yan ee an bɛ ala tanu i ni timinandiya nba ɛɛ n donna so kɔnɔ sisan fo k'an fili yɔrɔ ma hmm, awɔ n ɲɛ b'a la i kɛlen don k'i ka yiri kan na hmm, eh, i komi yiri tun kɛlen bɛ ka dibiba lajigin so kɔnɔ yan a tɛ ɔ o de la n ye yiri bolo caman tigɛ n yɛrɛ hmm. sɛgɛnna de sinɔn n tun b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen i ye baara kɛ koyi eh, farigan de y'a to ne yɛrɛ ma se k'a kɛ Eh, n'o tɛ sumaya tun dibira kojugu a tigɛli ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de eh, ne ko i muso dun a bɔra a taara sugu la ah, a taara sugu la mhm. eh, alhamdulillah an b'a waati laminɛ batoma dun sɔgɔmada in na a fana solila ka bɔ k'a bɛ taa baara ɲini na ah. mhm. cogo ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ i ni timinandiya n b'a dɔn a m'i sɛgɛn yan kɔni ee ayi a ma n sɛgɛn batoma n'a ka ko bɛɛ a nisɔn ka di kojugu wa fɛn o fɛn bɛ yen k'a man di ne yɛrɛ ye mhm. ne t'a ye k'o si kɛ mhm. e o bɔra i yɛrɛ la koyi o bɔra i la yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ eh, i ni ce i yɛrɛ mhm. nin cogo ɲɛna yɛrɛ de eh. Eh, sira de tun b'a fɛ k'an sɛgɛn dɔɔnin sabula ka da a kan an natɔ an bɔra a laban mobili min na mobili de tiɲɛna yen dɔgɔ fura la kɔkɛ nana Eh, ale kɔni tɛ ne wele tɔgɔ foyi la ni cɛkolon tɛ eh, o y'aw ni ɲɔgɔn cɛ ye koyi ne tɛ n da don o la dɛ n'an ka ji d'i ma k'i ɲɛ ɔ tan ni seegin y'i fɛ

Ni bɔ a dun tɛ nali jifi kɛ nin ba ɲɛ b'a ɲɛ bɛ ɲa la o bɛ ɲa yɛrɛ de sani i ka tila koli la ne bɛ n ka baara tɔ laban fɔlɔ basi t'a la o bɛ ɲa yɛrɛ de kɔkɛ i kora i lafiyara sa an bɛ yɔrɔ min sisan hmm. lafiya bɛ n kan yɛrɛ de hmm, a o ɲɛna hmm. farikolo dun a ka fisa ee fatumata bi kɔni ni kɛnɛya tɛ fila ye n ka kɛnɛ ni falen ye koyi ala ka lafiya kɛ halisa k'a ban pewu ala ka dugaw minɛ e ni ɲɛkɔrɔ ni sisilen don kɔrɔ ne tun t'a fɛ ka mɛn dɛ komi i ɲɛnafin fana tun b'an na alihamudulila ee aw yɛrɛ ɲɛnafin tun bɛ n na koyi nka jugu foyi tɛ hadamaden na ni bana tɛ alihamudulila bi kɔni bi ka ɲi yɛrɛ de ɛɛ ne ko batoma dun batoma bɔra sɔgɔmada in na ne kɔni m'a dɔn a taara yɔrɔ min baasi tɛ fatumata Naamu. ko bɔ yen bɔ yen mana gɛrɛ gɛrɛnga de bɛ gɛrɛ Bo- ee, batoma ko kuma an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la bilen a na kɛ n'i kɛlen don ka fɛn wɛrɛ de fɔ batoma ye ne tɛ min dɔn ne ma fosi fɔ batoma ye ni e tɛ min dɔn batoma fa ye jɔn ye e kɛ baasi tɛ karamɔgɔ y'a yira n na k'a fɔ ko dusukasi man ɲi n ma sabula an ka bana ju y'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen furakɛli bannen karamɔgɔ ko n ma n ka hakili to batoma la kosɛbɛ n ka ɲɛnamaya lafiya da ani n ka kɛnɛya ni masaya k'o sababu bɛ bɔ batoma la nka kuma in a bɛ ki a bɛ ɲini ka kɛ ne ɲɛna nɛgɛnni kan ye n'a fɔra e ka nin hɛrɛ bɛɛ sirilen bɛ den min na maa wɛrɛ t'i dusu kasi ka tɛmɛ o den kan nin tɛ baasi ye fatumata ne ye hakilina dɔ ta n b'a fɛ k'a waleya o ye hakilina jumɛn ye ne b'a fɛ ka muso wɛrɛ furu sabula e kɔ tigɛra i ka bange jɔra yaasa n na si sɔrɔ n yɛrɛ ye o tɛ baasi ye o kɔ n'a sɔrɔ i ka hɛrɛ de b'o la ala k'a latigɛ ne bɛ dugawu de k'i ye halisa ala k'i dɛmɛ ami ami ami ami ami n dɔgɔ tun ko k'a bɛ taa a terikɛ fɛ yen yan'a ka segin n'a nana i b'a fɔ a ye ko n taara jakite ka yɔrɔ la awɔ n y'i ka kuma mɛn

musokolo i ka kɛnɛ kɔni i dun sigilen don i kelen na k'i mɔrɔmɔrɔ tan mun b'i la mun bɛ ne la wa mm. e kɔni ne y'a dɔn e nana n kɔlɔsili kama mɛ e e nalen ne ma se ka foyi de faamu eh, n tɛ k'i ka nin kuma in faamuya dɛ i bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka da kun jumɛn kama eh, i sigi n b'a ɲɛf'i ye i b'a faamu hmm. aa ah, muso kolon kɔni eh. e da lankolon tɛ tuma si n tɛ bi tan tulonkɛ la dɛ mun dun kɛra ne ko e n'i kɔrɔkɛ ye mun bɛnbɛnbɛn de kɛ ne kan ko bɛnbɛnbɛn wa bɛnbɛnbɛn kɛ e kɔrɔkɛ nana jigitigɛ kuma dɔ fɔ ne ye bi hali ne m'a sɔrɔ ni kuma ye ee fatumata i t'i sin kɔ la o ka fisa ni kɔ lamunumunu ye dɛ e de bɛ ka kɔ lamunumunu ne e kɛ ee ayi e kɔni b'a la ka baga ne ma o ne ma baga i ma dɛ a nana kuma dɔ fɔ ne ye bi k'ale bɛ filanan ta ee ala e npogotiginilama e ma keleya min kɛ i selen sadingɛ da la i bɛ n'o keleya de kɛ a eh, ne tɛ nin kuma sugu ninnu na dɛ i y'a mɛn a eh. i t'i tilen i ka tiɲɛ fɔ ne ɲɛna eh, i hakili latigɛ sa an bɛ se ka filanan ta ka fara e kan cogo di ne kɔrɔ bɛ se ka bɔ muso nɔfɛ cogo di k'o tɛ fɔ ne ye a bɛ ka tulonkɛ de k'i fɛ tulonkɛ tɛ dɛ ko o ko kɛ e b'a bɛɛ kalama ne ko i bɛ sɛbɛ la n bɛ sɛbɛ de la kɛ ayiwa

ne bolo batoma taara e de fɛ yen ayi depi dugu jɛra ne ma batoma ye eh batoma dun fa nana batoma fa ka ko man nɔgɔ a tun bɛ k'a ɲininkali kɛ ne la eh ma batoma a tɛ yan eh, batoma tɛ yan ne depi sɔgɔma batoma bɔra o tuma e b'a yɔrɔ dɔn ayi ne t'a taayɔrɔ dɔn ne bɛn'a fɔ batoma terimuso tɛ de depi dugu jɛla a ma se ne fɛ ne yɛrɛ ɲɛ famana ma ko n bɛn'a lajɛ so kɔnɔ komi an famana depi dugu jɛla ne m'a ye n y'a mɛn k'an b'u fo u b'a mɛn Eh, ko depuis dugu jɛla ko batoma bɔla o tuma a bɛ taa min mɛ ne hakili bɛ min na a tɛ se ka kɛ o i jɔ n ka bala wele tan o tɛ se ka kɛ o ayi o tɛ se ka kɛ sa Batoma ka taa batoma b'a sara ne la aa nin tɛ se ka kɛ ne ni bala ma bɛn nin kan dɛ an ma bɛn nin kan fewu walayi an ma bɛn nin kan n'Ala sɔnn'a ma a bɛna an sɔrɔ yan an bɛ nin kuma ɲɛnabɔ